ekene m unu ndị igbo niile ebe ọbụla onye ọbụla si na-anụ onu m mụnwa bụ ada igbo global ada ana igbo ji eme ọnụ sị ka m bịa kene ndị igbo niile ebe ọbụla unu si wee na-anụ onu m n'ụbọchị taata a sị m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebene nku gbajisie ya nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ biko onye enu bili onye ani bili anyị anọrọ na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kwatuo ya ya dịkwalụ onye ọbụla bụ nwa afọ igbo mma onye ọbụla na-eme nke dị mma nke ọbụla ị na-eme bụrụ nke dị mma jisi ike na ya ọ bụ na nke ị na-eme adịrọ mma biko onye ọbụla wepụ aka enwe n'ofe i soro na ndị na-eme nke na-adịrọ mma ma mebe nke dị mma m wee sị ka m pụta n'ụbọchị nke taata maka ife na-eme na Ngor Okpala anyị bụ ndị Igbo kedu ife melụ anyị ji abụrụ nsogbu dịlị onwe anyị kedu ife bụ nsogbu unu ndị Igbo a bịa na social space na this internet space sọsọ unu nwa bụ ndị Igbo ka a na-anụ onu unu ndị ọzọ nọ mana ọ sọ unu bụ ndị Igbo a sị m ka m bịa gwakwa unu ife niile unu na-eme onye na-eme ọ na-eche na ọ na-eme ya na o nwerọ ife ga-eme malụ amalụ na iko i ji manyelụ mmadụ ka a ga-eji manye gị and ife onye ọbụla metalụ n'ụwa ọ ga-afụkwa ulu dị na ya ọ bụlụ ọghọm ma weli ya ọ dịrọ mma onye nọdụ ọ na-abụ na ife ị na-eme bụ ife ndị mmadụ na-afụ ya ọ bụlụ ife na-emebi na-emewa ndị mmadụ obi ife ga-abụ onye fụ ọ na-asị ọ maka gịnị ka onye a ji emeli ya bụ ife na ọ dịrọ mma m wee sị ndị niile bụ ndị na-etinye aka na-eme ife ga-ebute nsogbu ife ga-ebute ọgbaghara n'ife gbasalụ Zion ministry na Ngor Okpala onye ọbụla bụ onye na-eme ife ga-ebute ọgbaghara n'ife gbasalụ Zion ministry na Ngor Okpala wepụ aka gị wepụkwa aka gị sịkwana na ị marọ ọkwa mụnwa bụ nwa ada ana Igbo na-ekwu m sị na nke m ga na-apụta na-ekwu maka ife ga-adịlị ana Igbo mma adị m ekwukwu ya na m na-ekwulu onwe m o nwere ife na-ekwu okwu ekwu m na mgbe gara aga na anyị nwa bụ ndị igbo bụ nsogbu dịrị onwe anyị ada o nwere ndị n'ime anyị bụ ndị igbo na-ebute ọgbaghara na anị be anyị onye ọbụla bụ onye na-etinye aka n'ife na-ebute ọgbaghara onye ọbụla na-etinye aka n'ife na-ebute nghasa na mgbasa ọ ka mma na i wepụla aka ma ife na-ebute mmewe obi na ndụ ndị mmadụ na anị be anyị n'ala Igbo onye ọbụla wepụ aka na ya ị sịna na onwerọ onye gwa gị na onwere anya na-afụ gị o nwere anya na-afụ ụzọ o nwere anya n'elu ụwa chi ụmụ igbo ebinigokwa unu na-enekwa ya unu na-eche na onwerọ ife mmụọ na-eme mmụọ na o binigokwa onye ọbụla bụ sọsọ ife ị na-eche ka ị ga-esi na-ebute ọgbaghara na-ebute ntisa na nghasa na ị na-aghọtafe ụmụnna anyị na-aghọtafe onwe anyị ọ bụ na ọ gị bụ onye na-eso na-amụnye ya bụ ọkụ wepụ onwe gị na ya wepụ aka enwe n'ofe ị sịkwana na ị marọ ị sịkwana na ị marọ onye ọbụla na-etinye aka na ị na-emegide onye ọbụla bụ onye na-eme ife dị mma n'ala Igbo be anyị onye ọbụla wepụ aka ị sịkwana na ị marọ onye ọbụla na-eme ya ndị niile na-eme ya fa makwa onwe fa unu apụtazina na ịntanet space na-ekwugide ma ọ na-eme ife na-ebute nghasa na-akọsụrụ ụmụ mmadụ ndị na-amacharọ ife na-aga confusion isiokwu m wee bụrụ ka unu nwa bụ ndị na-agagharị na-ebute nsogbu gbasara Zion ministry na Ngor Okpala mgbe e mere ife niile gbasara ya unu niile ma unu niile bụ ndị na-eme ife a kịta ma mgbe e mere ife e mere n'ife gbasara Ngor Okpala unu so wee kwenye e wee mechaa ya kezi ka o si bụrụ kịta ka unu bidozi ịpụta na-ebute ọgbaghara onye nụrụ kọkwala ibe ya nwekwana onye sị na ọ nụrọ unu emegidezikwana ife ọbụla mmụọ na-emezi onye na-amarọ jee jụọ ese ana igbo god of our land adịrọkwala ụfọdụ ndị mmadụ na ana igbo be anyị happy nzọgbu na ntigbusi niile na nghasasị niile na-aga n'ala Igbo kịta bụkwa oge onye ọbụla ga-eji ile ya wee gụọ eze ọnụ onye mara ebe ọ wụlụ arụ jee chịlị akwa onye ọbụla asịkwana na onwerọ onye gwa ya anya gị na-afụkwa ife na-eme ntị gị na-anụkwa ife na-eme onwekwa onye a na-akọrọ ma nwa e bu n'afọ makwa na obodo adịrọ mma na ife na-eme na mmụọ ndị nke nwere anya ime mmụọ ga-amakwa na o nwere ife na-aga na mmụọ ịsịkwana na o nwere ife na-eme ezikwa ozi ịnụ ime na onwere ịsịkwana na ịnụrọ ya maka na ịnụrụ ya mana ọ na ife na-akpọchi gị ntị ekwerọ gị ka ị gee ntị ekwerọ gị nụrụ ya ka itinye ya n'ọrụ maka na nkịta na-egbu nwa nkịta ọnwụ na-egbu nwa nkịta adị ekwekwa ya anụ isi nsị ọkụkọ ntị ike ebe ọ na-anụkwa ife bụ n'ite ofe ọkwa ozi ka m ji bịa ka abịa m ka m gwa ụmụ igbo ka unu ra wee na-etinye ọgbaghara na-ebute nsogbu na movement of god of our land na ngọ ọkpaala onye ọbụla dị involve wepụ aka na ụkwụ ya ịsịkwana na ịmarọ maka mgbe ọ ga-esu ọ ga-adịkwa egwu ọ nke m ji bịa jisie na ike ụmụ igbo ndị igbo onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ebe ọbụla ị nọ ị nọ n'anị be anyị ị nọ n'ala bekee na ebe ọbụla ị nọ ị bụrụ nwa afọ igbo ife niile ị ga na-eme bụrụ ka ọ ga-esi dịrị ndị igbo na mma anị be anyị na mma isokwana na ndị na-etinye anya ma ọ na-etinye aka n'ife na-emewe mmadụ obi isokwana na ndị na-etinye aka n'ife ọ ga-abụ eme ewepụ ndụ mmadụ kịta abụrọzịkwa mgbe unu na-eme ọ na-aga god of our land ebinigo n'ike o binigokwa n'ebube ebe ọbụla ị nọ ịnụ onu a tinyekwa ya n'ọrụ ọ gwụkwa ka ọ dị m n'ọnụ ka esi wee kwuo ka esi gwa m ka m si ekwu ọ ga-adịrị ụmụ Igbo be anyị na mma ndị na-eme nke dị mma ọ ga-adịrị onye ọbụla mma na nkwọ na eke na afọ n'orie God of our land chọrọ ọdịmma ndị Igbo oge eluwego mgbe anyị ga-aṅụrị jisie n'ike ọkwa mụnwa nwaada Igbo Global ana Igbo ji eme ọnụ ka m bụ onye nụrụ onu a zisielụ m ya onye nụ ya kọọla ibe ya ọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekwu ọ ga-adị m jisie n'ike ụmụ anyị